ndị be anyị ndewonu um, ife anyị nwere ikwu maka ya tata bụ ihe gbasalụ ọdịnala na omenala itinye ọdịnala na omenala Igbo na ife a na-akpọ curriculum ụlọ akwụkwọ anyị gasị n'ala Igbo ị gaa ụlọ akwụkwọ nọ n'ala Igbo kịta gburugburu ị ya-afụ bụ na a na-akụzi CRK which is um, Christian religious knowledge ọ ya a na-akpọ oge anyị peli mpe ọma ya na-akpọ kịta mana ọ ihe a na-akụziri ụmụaka anyị ah, mana onweghị ebe a na-akụziri ụmụaka Igbo ọdịnala ife dịbalụ n'ala Igbo mgbe gboo one anyị nwa bụ ndị Igbo si ejekwulu Chukwu onweghị onye na-akụziri ụmụaka anyị n'ala Igbo ya mere na onye tochaa onye gụchaa primary gụchaa secondary ma gụchaa university onye pụtazie o bulu ihe ndị a na-akọrọ ya n'ụlọ akwụkwọ eh, na ndị ọdịnala bụ ndị ọjọọ na ọdịnala bụ idol worship na ọ paganism no no it is not godly you know onye buluzie ihe ahụ pụta ihe mere onye ahụ ị sị ya ya jee gbaa afa ma ya jee jụọ ese ọ sị na ọ ka ya jee na nke dibịa na ndị dibịa bụ ndị ọjọọ o wee banyete n'okwu anyị na-ekwu ihe gbasalụ na ọdịnala abụghị ihe ọjọọ na ọdịnala bụ one anyị nwa bụ ndị Igbo si ejekwulu Chukwu na ị bata na ọdịnala na ị ya-amalụ ihe bụ chi ị malụ ihe bụ agwụ ị malụ ihe bụ ndị ichie ndị nna nna gị ha ee ị malụ ihe bụ ana ana be nna gị ị malụ ihe bụ anyanwụ ụmụ ihe a ị malụ one ha ncha niile si wee tikọnye aka wee na-eduje anyị na n'obi chukwu ihe gbasalụ chineke ọ ya bụ ọdịnala omenala bụrụ ọdịbendị ihe ndị one ndị si eme ma a na-agba akwụkwọ ma na one e si agọ ọjị ma e, mmanya eji agba nkwụ ihe niile a one e si akwa ozu ihe niile a bụ ihe dị na omenala mana anaghị akụzili ụmụaka anyị luo ebe e kwesịrị ịkụzili ha ya o wee mee na ọ na o nwelu ebe bụ o luzie ọ na-ahịa anyị ahụ anyị nwa bụ ndị Igbo na onye Igbo ya-apụta a sị ya na ndị nna nna ha sị na a ya-egbulu anụ na a ya-egbulu ha anụ ọ sị mba chaa na ọ idol worship mana ọ pụọ o jee abattoir o jee gbuo anụ Christmas luo o gbuo anụ Easter luo o gbuolu chi ndị ọcha anụ gbuzielu nna nna gị ha anụ mba chaa na ọ idol worship mana ọ bụ na e bido n'oge from nursery 1 nursery 2 nursery 3 ma ha ka hapụgodi e bidogodu na primary 1 a na-ewepụtali ụmụazị ihe bụ ọdịnala kedu ihe bụ chi gị kedu ihe bụ agwụ gị kedu ihe bụ chukwu ee kedu ihe bụ nna nna gị kedu ihe onye bụ ndị ichie onye bụ ụmụada hmm? kedu ihe bụ anị kedu ihe bụ alụsị a na-atụpụtali tupu onye ahụ eluo ke a na-akpọ ya luo um, primary school you know finish gụcha primary school banye secondary before tupu onye ahụ elute university ọ na-apụta ọ na-aghọta na ọdịnala a na-ekwu okwu ya na ihe a bụkwa igbo nwee tupu ndị ọcha wee bịa o nwezi ihe ị na-agwa ya ji eme n'ọdịnala ọ ma ndị akọ ihe aka ekpe mana anyị hapụzielie anyị nwa na-eme ọdịnala na-eme ọdịnala n'ime nke ha na-eme na nzuzo ndị anaghị eme ọdịnala na-aga ụka o luzie kịtazi ihe ihe adịzie n'so ihe mebichago a pụtazie oge ọbụla na social media a na-anụ ọgụ a na-anụ ọgụ ị pụta kwuo maka ọdịnala ndị ndị be anyị bụ na-aga ụka achụwa gị achụwa gị a na-akọ kedu ihe ị na-achụlụ onye anaghị achụ gị ọdịnala igbo dị n'ala igbo ndị ụka buru bịa eziokwu na e nwelu ndị na-agwọ na-agwọ ajọ ọgwụ na-egbu mmadụ na-eme i- ihe ọjọọ dị iche iche e weluzie ha nọ ha nwa bụ nọ ya bụ ọdịnala ọ bụghị ya bụ ọdịnala otu e si wee nwee e- em, ihe a na-akpọ a good and a bad person onye nwere obi ọma na onye nwere obi ọjọọ na- otu a ka o si wee dị n'ihe niile a na-eme n'ụwa a. onye nwere obi ọma jide egbe o welie dowe na be onye nwere obi ọjọọ jide egbe o welie jee chọwa onye ọ na-agbawu hmm? otu a ka ọ dịkwa n'ụka so o wee bụrụ ya na anyị nwa bụ na-eme ọdịnala ya-agba mbọ ka anyị bido ya bụ ka anyị bido ịgbasa ya bụ ozi ebe ọ bụla ị nọ n'ezinụlọ gị na ụmụnna na ma ndị nọ na gọọmenti ma ndị na politiks e bido kwupụtaba ya kịtaa na e kwesịrị itinye ọdịnala na omenala na kọrịkụlọm anyị na ala Igbo ka ọ ya-abụ na onye tolitecha ozuo ezuo onye nwata Igbo tolitechaa gụchaa akwụkwọ ozuo ezuo anyị elube anyị techazie ọdịnala na omenala Igbo na kọrịkụlọm anyị kwuwe maka nka na ụzụ anyị na-ekwu na our science and technology mana ihe ha eji ihe i- i- i- ị mapụta jebe na nka na ụzụ ma ọ- ihe dị n'akara aka mmadụ ọ bụ na n- nwata ahụ ị mabeghị onye nọli ụwa ị maghị chi e ị maghị ma ma ma medicine ị na-epushi ka o jee mee ma ọ ya-emenwu med ị maghị ma engineering ị na- ị na-etinye ka o jee mee ma ọ ya-emenwu engineering ọ n'akara aka ka o si esi ebe ahụ banyewezie na nka na ụzụ our science na technology nke onye ya-emenwu nke dị onye n'akara aka ụmụ Igbo ọ dị oke mkpa ọ dị oke mkpa na we start the campaign now anyị ebido kwu maka ya kịta anyị agbasawa ozi a na-etinye na anyị etinye curriculum na anyị etinye ọdịnala na omenala na curriculum anyị na ala Igbo ma apụta kịta na-asị na edego m curriculum ana Igbo ya e-use amụghị m Igbo ọ bụghị m bụ nna Igbo mana ọ dịla anyị nwa nọ ihe a na-akpọ academia anyị tikọọ isi ọnụ anyị tikọọ isi ọnụ anyị ebupụta curriculum curriculum ị jụọ m o nwekwara ụfọdụ ihe m depụtagolo one a ya-esi wee bido na primary school mana ọ e, a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ anyị nwa na-eme ọdịnala anyị tikọọ isi ọnụ ehe anyị amazi ebe a ya-ebido ka o wee bụrụ na onye na-apụta bụ tupu onye ahụ a na-agụta secondary school onye ahụ amalụ ihe gbasara ọdịnala na omenala ka a kpọzie ya godu the basics so that ị sị mmadụ na o nwe ihe na-eme na ihe adịrọ fiacham na e je gbaa afa onye ahụ amalụ na na afa a na-eje agba abụrọ na a na-eje egbu ya egbu na-eje ebepụ ya isi were agwọ ọgwụ ego mbanụ amalụnụ ee ụmụ Igbo bikonu ihe a bụ ihe m sị ka m kwupụta ị na-eme ọdịnala biko nne na nna na-eme ọdịnala ezozina ya ezo ị na-eme ọdịnala ezozinele nwunye gị ị na-eme ọdịnala ezozinele di gị ị na-eme ọdịnala as a form of spirituality one anyị nwa bụ ndị Igbo si ejekwulu Chukwu si ejekwulu the divine ezozina ya ezo ọ bụghị ihe a na-ezo ezo ezozinele ya ụmụ gị ka ọ ghalị ịbụ ị na-ezo ofu ụbọchị nwa gị abata a kọghaa ya isi na n'ụnọ akwụkwọ ọ bata sị daddy papa na na ndị na-agọ ọjị bụ ndị idol worshippers ị ma afụzi ọnụ ị ji agwa nwa ahụ na-asị maka na why ị na-ezo ezo were eme ọdịnala ị na-ezo ezo were agọ ọjị o nwere ka apụ akwụkwọ ị gọrọ ọjị bikonu onye na-eme ọdịnala ya na-emepụta ya na ọdịnala abụghị ihe ọjọọ ị na-emepụta ị na-akụziri ụmụazị ị na-akụziri ụmụazị ha na-amụta ha na-amụta um, ebe a ka anyị ya-abịa na njedebe ife um, ife onyonyo a o nwee um, o nwee ihe i nwere itinye maka okwu a ma ọ bụ ị chọọ um, n- na i nwelu um, ebe ị ya-esi wee batawa na n'okwu a ihe gbasara na the curriculum ọ bụrụ na o nwe ndị i detugoro ma o nwe o- otu i si wee mata um, na a ya-esi wee ga- ga- ga- gaa ya n'ije um, ide na comment section ma idetele m ozi na na na inbox ka anyị ka anyị bidogodo ebido um, maka ọlụ m bụ mmụọ zie m ozi ezipụta ya nzipụtazielu igbo ihe igbo ji ozi ahụ wee mee bụ na- n'aka anyị n'aka anyị ka ọ dụ so na anyị ya agba mbọ anyị ya agba mbọ na na anyị nwa nwe obodo anyị nwa nwe obodo tupu ụka wee bịa ama ahapụzi isi aka wee ama ahapụ isi aka wee wee na-agba ụrịọm hmm? anyị ya anyị ya aka anyị ya anyị ya agba mbọ ka anyị tinye ọdịnala omenala anyị na curriculum asịkwa m ndị na-eme CRK na ndị na-aga ụka ha agana ahụ ị na-aga mana ihe ha sizi n'ihe na-aga ụka n'ihe na-akụzi CRK ịbịazie iwepụ iwepụ ọdịnala nke ihe dụ na ya tupu ebute ụka mbanụ ehe emeghị eme ọ bụ na ụnụ sị na ehe tinye curriculum na ehe tinye ọdịnala na curriculum ana Igbo anyị amanụ ekewa ekewa ụlọ akwụkwọ ụzọ abụọ enwee nke ndị ụnụ na-aga ebe anyị na-akụzi CRK anyị nwere nwe nke nke ebe anyị na-akụzikwa ihe ndị ọzọ ma maths ma English ma ma Igbo ma physics ma chemistry akụzicha akụzie maka ọdịnala na omenala kụzie maka nka na ụzụ ụnụ nwee certificate ụnụ anyị wepụta certificate nke anyị anyị apụtawa anyị chanyere bụ ndị Igbo constitution Nigeria melie constitution ana Igbo melie na enwere ihe a na-akpọ freedom of religion and freedom of worship ịma mpụtazi ee maka na ndị na-aga ụka nọ na majority ịghọta abịazie bịa bịazie na-anọkpa na-anọkpa ndị nwe obodo anyị nwa bụ ndị ọdịnala nwe obodo ndị ndị nna nna anyị ha sị na ọdịnala ya adị ụka ya adị oge ha nabatara ndị ụka mana kịtazi ndị ụka na- na- na-achọzi ịchụpụ ọdịnala ka sọsọ ụka dịrị ama ọ ma ọ ma nkwekwa mme ọ ma nkwe mme um, so na ihe m na-ekwu bụ na um, ọdịnala ya adị a na-etinye na curriculum onwe onye nwere ihe ọ ya etinye biko ya tinye ọnụ n'okwu a na comment section um, ebe ọ bụna ifulu ozi a biko ikesa ya ka n- ka ndị be anyị ndị nọ n'ime ọdịnala malụ na na anyị nwere ọlụ na o nwe ebe anyị na-eje ekwuokwanụ ya bụ okwu ee bikonu so ebe ọ bụla ifulu ozi a kesaa ya ebe a ka anyị bịa na njedebe ife onyonyo a ụmụnne m ee ụmụ igbo ka ọ dịnụ ọ ya adị n'oge ọzọ deemenụ